aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan in fashion fi aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw mɔdɛliw ka d'aw ye ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la in fashion couture n'aw mago be tisi kalalenw na walima n'a bɛ fɛ k'aw ka tisiw kala a ye boli ka se joona joona ismaɛl ɲare fɛ yen nɔ ismaɛl ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ masini kuraw de ye a n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara ninnu kɛ ka ɲɛ an sigiyɔrɔ bɛnnen no aci 2000 kɔnɔna la immeuble concorde 1 n'ale tugulen no air côte d'ivoire la palais des sports ani place de la can ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye bi wɔɔrɔ ni saba ye fu ani fila bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn in fashion k'aw yecogo ɲɛ in fashion ni aw mago bɛ qualité la in fashion ko ka kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan
bɛ tarata la mɛ kalo tile wolonfila san ba fila ni mugan ani naani an balima joliba jabarani filɛbaw arajo joliba lamɛnbagaw an ka foli ani tanuni an b'o di aw bɛɛ lajɛlen ma minnu fana bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛ n'o ye page joliba tv news ani joliba fm ani an ka page youtube min ye arajo joliba fana ale bɛ canal plus kan nin waati na numéro cinq cent quatre-vingt-neuf i mana kɛ yen nɔ i b'an sɔrɔ min ye arajo joliba bɛ segu fana ayiwa n'i kɛra yen nɔ min ye cent point un i b'an sɔrɔ o kan arajo joliba bɛ sikaso fana cent trois point huit min bɛ tali kɛ bamako yan fana n'i bɛ fɛ k'an lamɛn arajo joliba ka cent cinq point zéro an balimaw nin bɛɛ lajɛlen de an ka kunnafoni di siraw ye a kun ye aw kana se ka fɔ aw jigi kɔ kunnafoni nasira la nin y'an sigilen bi kunnafonidi sɛbɛnw lakali kɛnɛ kan gafe minnu bɛ fasiri an balima kunnafonidilaw ka don o don wuli ka jɔ la ka jamana kunnafoni fara ɲɔgɔn kan k'a fasiri o kuma na anw ye kɛnɛ kan k'o lakale aw ye bamanankan na nin y'an sigilen o de kɛnɛ kan ɛɛ gafew bɔra gafe minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan o bɛ tali kɛ l'indépendant euh, mali tribune ale bi yan l'indicateur du renouveau ale fana bi yan euh, nouvel horizon bi yan le soir de bamako ale fana bi yan an bɛna nin kunnafonidi sɛbɛn ninnu lakali sisan aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ sisan jamana kunnafoni la an b'a daminɛ ni fasɛli sɛbɛn min ye u k'a ma ko l'indépendant eh, a ko min bɛ eh, kunungo ko fɔ awa sigikafɔ min ni o ye dialogue inter-malien jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ ka se ka bɛn sabati mali kɔnɔ awa ko o baara kuncɛ baaraw dayɛlɛla kunungo bamako yan nɔ centre international de conférence de Bamako awa baara in dayɛlɛla n'i ye jateminɛ kɛ yɛrɛ kɛ ko eh, an ka marabolo ninnu n'o ye yɛrɛmarakafow ye awa a daminɛna olu de la ka yɛlɛ yɛrɛmarakafo kɛmɛ wolonfila ani bi wɔɔrɔ ani saba a kɛra o la ka bɔ yen nɔ ka na min ye an ka ayiwa o ye olu cɛla yɛrɛmarakafo bi wɔɔrɔ ani kɔnɔntɔn ɲɔgɔn na olu ta ma se ka kɛ u sigiyɔrɔw la o kɛra kun wɛrɛw kama olu nana kɛ yɔrɔ wɛrɛw la ɔ min y'an ka marabolo tan ani kɔnɔntɔn ninnu fana ye ayiwa baara ninnu sera ka sabati yen nɔ ani mali ka lasigiden bi naani ani seegin minnu bɛ jamana kɔ kan ɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ jamanakuntigi yɛrɛ kolonɛli asimi goyita kununko ntɛnɛn mɛ kalo tile wɔɔrɔ san ba fila ni mugan ani naani na ale tun bɛ wa baara ninnu a koromokarili kɛnɛ kan n'i ye jateminɛ kɛ jamanakuntigi ka kuma kɛra mun ye ko kelenya ni hinɛ ɲɔgɔnya awa ko o de bɛ se ka kɛ sababu ye jamanadenw bɛ se ka jugu kɛlɛ ka bɔ an sen kɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ l'indépendant ka kunnafoni la bi a ko dialogue national nin y'a tako laban de ye n'o ye phase eh, nationale ye eh, ko eh, a kɛra sababu ye ka min ye comité de pilotage jɛkulu min bɛ ka baaraw labɛn olu tun bɛ a ko kɛnɛ kan yen n'i ye jateminɛ fana kɛ bamakɔ mara ɲɛmaaw olu fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan yen nɔ ka taa se kalanfaw ma eh, min ye jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye forces vives de la nation ani jamana kolatigɛ cakɛdaw institution ɲɛmɔgɔw fana tun bɛ yen nɔ ka taa se eh, wa i mana i miiri maa o maa la a bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan ani jamana ka lasigiden minnu bɛ jamana jamana wɛrɛw ka lasigiden minnu bɛ mali kɔnɔ yan olu fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan ɔ n'i y'a lajɛ tile duuru baara min bɛna kɛ sisan ayiwa malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sigi ka kuma bɛɛ ka kuma ta ɲɔgɔn da la ayiwa min ye bɛn so ye o bɛ se ka jɔ ɔ ni bɛn so bɛ jɔ siraba min bɛ se ka dilan fana ni maaw bɛ taama o kan o fana ka kɛ bɛn sira ye ayiwa ka bɔ bɛn sira la ka taa bɛn so kɔnɔ min ye awa usumani isufi mayiga premier ministre kɔrɔ ale ye nin kuma fɔ a ko o de ka kan wa o baara de ka kan ka tɛmɛ awa maa minnu bɛna kɛnɛ in kan délégué minnu bɔra jamana kɔnɔna la kuma in ninnu kan ka bɔ o de da ɔ ko eh, laɲini fɛn fɛn mana bɔ maa o maa da laɲini fitinin tɛ yen laɲini kunbaba tɛ yen a bɛɛ lajɛlen laɲini san o laɲini minnu mana bɔ jamanadenw da i mana kɛ maliyɛn ye ka bɔ k'a fɔ ko i ko nin de ye fɛla ye jamana kɔnɔ k'o man ka kɛ bolokɔfɛfɛn ye bɛɛ ka hakilila ka ta a ka don ba la a ka kɛ sɛbɛn ye ɔ n'i y'a lajɛ eh, min bɛ nin waati in kofɔ malidenw caman de sɔnna k'a fɔ ko eh, jamana mago bɛ basigi la jamana mago bɛ eh, a ye gɛlɛya min sɔrɔ don tɛmɛnenw na a kana segin o gɛlɛyaw ma o de la ni sigikafɔ min ni jamanadenw yɛrɛ ko ko a ka kan ni jamanakuntigi yɛrɛ sɔnna a ma ka se ka a baara sigi sen kan ɔ ko an ka marabolo tɛmɛnen kɔfɛ yɛrɛmarakafu ani jamana ka lasigiden minnu bɛ jamana kɔ kan olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ an sigilen filɛ nin min kan nin ye o ye jamanaden bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min kan n'o ye dialogue intermalien a phase nationale ye o de la premier ministre kɔrɔ ko min ye comité de pilotage u kan ka maaw lamɛn minnu bɛ yen n'u bɛ baara in ɲɛma sabu fɛn damadɔ min ɲinina a ko la awa baara in kan ka kɛ basigi kɔnɔ o ye bɛn ni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yafa ɲɔgɔn ma awa eh, ɲininkali min kɛra ni a fɔra k'a fɔ politiki mɔgɔ dɔw ma ye a ko kɛnɛ kan awa ko eh, usumani isufi mayiga ka kuma la a ko yanni dialogue phase nationale ka daminɛ walasa maa si kana to yen min ma ye kɛnɛ kan ɔ ka o kun ye wele bila minisiri min bɛ an ka mara cɛmabɔli kunna k'a fɔ a ɲɛna ko a k'a lajɛ ni a ka kuma ni politiki tɔnw ye ani u ka tɔndenw ni u ka u bɛ se ka na kɛnɛ in kan n'o ye dialogue phase nationale ye a kana kɛ u kɔ nka eh, fasiri l'indépendant ko kunun ale ye min jateminɛ o ye k'a fɔ eh, politikitɔn minnu kun ko k'u tɛ ye a ko kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ ka baaraw sonsorolen don nin waati in na ani jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen n'o ye association ye n'u bɛ eh, politiki baara kɛ ko ah, l'indépendant ko ale ye jateminɛ min kɛ olu si kun tɛ a ko kɛnɛ kan ɔ l'indépendant ye a ka ɲɛfɔli kuncɛ ni min ye o ye k'a fɔ a mana kɛ cogo o cogo ɔ k'u na baara ninnu lajɛ sigikafɔ min bɛ sen na tile duuru in a n'a sɔrɔla parti politikiw na segin kɔ ka taa dialogue intermalien sabu ko kabi a daminɛna fo ka n'a bila kunun na awa u ma ye a ko kɛnɛ kan L'indépendant de ka kunnafoni don ani eh, Mali tribune u bɛ ɲɔgɔn dafa sabu Mali tribune y'a jira k'a fɔ ko dialogue intermalien min dayɛlɛla kunun n'o y'a ah, tako laban ye ɔ ko kunnafonidilaw kɔni ma nisɔndiya a ko la kosɛbɛ maa min ye fasiri kɛ o ye kureyisi sise ye mali tribune kɔnɔ a ko eh, mali kunnafonidilaw awa olu kɔni kɛra i b'a fɔ n'i ye maa ta k'a bila sansara kɔnɔ ɔ ko kunnafonidilaw kɛra o cogoya de la kunun o dialogue intermalien CICB la ɔ ko soba dɔ de lajɛla ka kunnafonidilaw ta ka bila yen nɔ ɔ delegew o y'a sɔrɔ olu bɛ soba min ni bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ awa ka se ka min ye dialogue intermalien a ko ka kɛ u ɲɛ na ɔ maa minnu kan ka jamanadenw kunnafoni minnu tɛ kɛnɛ kan ka se ka kunnafoni ɲuman di olu ma n'o ye kunnafonidilaw ye olu de kɔni taara ta ka bila so wɛrɛ kɔnɔ awa so min bɛ yɛrɛ ni hali ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ k'a di ko o ye gɛlɛya b'o la mali tribune ka fasiri la bi a ko mali kunnafonidilaw awa dialogue intermalien kunnafonidiso kelen min bɛ yen ni o ye jabaranisoba ye jamana ta don ortm ale kelen pewu de yamaruya dira ale de ma awa ale ka don soba in kɔnɔ n'o ye salle mille places ye ka se ka eh, kunnafonidi baara kɛ ɔ eh, ORTM mana ja min di ɔ kunnafonidilaw bɛ awa eh, o jaw de ta k'o k'o k'u ka kunnafoni ye nka n'i ye jateminɛ kɛ kununko dɔw ko dɔw yɛrɛ ko ko hali kun ka to so ko ka ayiwa ORTM lajɛ o ka fisa i k'i ka ayiwa kunnafonidi baara kɛ ayiwa i sigilen jabarani kɔrɔ k'o ka fisa yɛrɛ i ka awa taama ka tila ka na k'i yɛrɛ sɛgɛn ka na CICB la sabu Eh, kunnafonidila minnu taara bɛɛ bilala yɔrɔ de la ka eh, ORTM ka jaw de yir'u la u y'o de ta ka baara kɛ ni o ye o kɛra ami baba sise ka kuma ye ale ye kunnafonidila ye ale ko k'ale kɔni nimisara kun min na yɛrɛ a taara dialogue in kɛnɛ kan eh, cicb la ɔ min ye kunnafonidiso min bɛ yen n'u k'a ma le sursaut olu ka kunnafonidilaw ka ɲɛmaa mariyamu sisogo ale fana m'a ka dimi dogo fiyewu a ko ale kun bɛ fɛ ka kunnafoni eh, eh, kunnafoni di sira caman de kan nka ko tiɲɛ yɛrɛ la a tɛna se ka kɛ nin cogoya la sabu eh, kunnafonidila yɛrɛ mago bɛ min na o ye a ka kɛ kɛnɛ kan baara ka kɛ a ɲɛna a bɛ se ka min t'a la a b'o t'a la k'o fara ɲɔgɔn kan k'o di k'o kɛ kunnafoni ye ɔ n'a fɔra ko kunnafonidila ka kɛ sansara kɔnɔ mɔgɔ ye k'o bila yɔrɔ la hali kunnafoni ɲuman a tɛ se k'a sɔrɔ k'o kɔni kɛra gɛlɛya ye ɔ min ye fatumata eh, tarawele n'u k'a ma ko aja annonceur ale bɛ kunnafoni di yen ale fana y'a yira k'a fɔ eh, tiɲɛ yɛrɛ la kunnafonidilaw kun man ka kɛ ka t'u bila so dɔ kɔnɔ ka k'a fɔ de ayiwa eh, ORTM mana min di a y'o ta ko ale ko ko o ma diya ale ye n'i y'a lajɛ nin cogoya de la kunnafonidila caman kun bɛ kɛnɛ kan yen u diminen kun don sabu mali kunnafonidilaw ko olu kun kan ka bila yɔrɔ min na ko ka kɛ u ɲɛna awa eh, delegew bɛ yɔrɔ min na jamanakuntigi yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ min na u ka kɛ yen u ka kunnafoni ta sun kɔrɔ k'a di jamanadenw ma ko nka a ma kɛ o cogoya la kuresi sise ko ko kunnafonidilaw dimina de an ye nin bɔ eh, mali tribune kɔnɔ ani l'indépendant bɛ ɲɔgɔn dafa dialogue intermalien min dayɛlɛla kunungo ɔ eh, mali tribune kelen ka kuma la awa eh, cnt n'o ye conseil national de transition yɔrɔ nin waati in na kuma min bɛ olu nɔfɛ n'o y'u ka eh, sara kɛrɛfɛ saraw indemnité minnu bɛ yen n'a dira u ma awa a kuma kɔni bɛ senna halisa i mana kunnafoni sɛbɛnw lajɛ a kuma b'o kɔnɔ n'i taara bɔlɔlɔw sanfɛla la a kuma bɛ yen nɔ hali jamanadenw yɛrɛ eh, yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bi a kuma bɛ sen na yen nɔ a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ sisan nin kuma bɛ sen na bɛɛ kɔni bɛ k'i ta fɔ a la dɔw ko ko CNT maaw eh, k'u n'a ka kan dɔw yɛrɛ k'u n'a ma kan bɛɛ kɔni bɛ k'i ta fɔ ko nka dɔw yɛrɛ ko ko n'i y'a dan olu ma ko CNT ayiwa maa kɛmɛ maa bi naani ani wolonfila in ko ka CNT eh, ci a maa kɛmɛ ni maa bi naani wolonfila k'u bila sariya ka bolo kan sabu ko eh, k'a daminɛ eh, kalo a bɛ san saba ani kalo seegin de la bi CNT mɔgɔw ye wari min ta awa eh, u ka CNT baara la ko n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ taa se miliyɔn kɛmɛ ɲɔgɔnna ma u maa kelen kelen na san saba ani kalo seegin kɔnɔna la mali tribune ka kunnafoni la jamanaden dɔw maliyɛn dɔw ko ko eh, nin jɛn tɛ se ka kɛ ni nin ye fiyewu k'a fɔ jamana bɛ lahalaya min na bi awa lakanabaliya an b'o la eh, sɔrɔ sɔrɔ ma se ka labɔli kɛ ko minnu bɛ yen n'olu bɛ CNT kɔnɔ jango yɛrɛ ko kala ma ta u ye hali n'a sɔrɔla cour constitutionnelle ye da don a ko in na k'a fɔ sariya min bɛ yen n'o bɛ fɛ k'a ta ko sariya in k'a lasegin k'a lajɛ ji ɲɛmajɔlen na walasa u bɛ ka um, eh, nafa min di u yɛrɛ ma n'o ye indemnitéw ye ko k'a lajɛ ɔ maliyɛn dɔw ko ko eh, mali tribune kɔnɔna la ko u wulila ka bɔ jɛgɛ jɛkulu dɔw yɛrɛ ko ka ayiwa cour des comptes min bɛ cour suprême na k'o sɛgɛrɛ ka taa u ka eh, damakasi da o tulo kan ani fana min ye eh, bureau du vérificateur général eh, cakɛda min fana bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ an ka jamana cakɛdabaw kɔnɔ ko ka a ko da o fana tulo kan u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ cnt nɔfɛ conseil national de transition maa kɛmɛ ni maa bi naani wolonfila ye ko jɛn tɛ se ka kɛ nin cogoya si de la k'a fɔ jamana bɛ lahala min na ko cnt maaw ka nin nafoloba ta k'a sɔrɔ dun jamanaden dɔ yɛrɛ o bɛ ka balo ɲini o tɛ k'a sɔrɔ ɔ dɔw yɛrɛ ko ko ɲininkali de kɛlen bɛ n'a sɔrɔla cnt bɛ se ka ci nin cogoya la k'a sɔrɔ dun cour constitutionnelle yɛrɛ yɔrɔ ale ye sariya in ta ale ko ko sariya in baasi t'a la nka a bɛ a bɛ lajɛ de majɛ minnu b'a la ka se ka o labɛn ɔ ɛɛ jamanaden dɔw ko ko cnt n k'a fɔ cour constitutionnelle man ka o kɛ ko cour constitutionnelle man ka i sigi ka nin ko lajɛ cour constitutionnelle kan ka yamaruya de di k'a fɔ CNT yɛrɛ ka furan ka bɔ yen pewu ka eh, min ye u nɔ minɛ sabu k'u ye jamana nafolo dun k'a sɔrɔ ni sariya a tɛ sariya kan bi ɔ n'i ye jateminɛ kɛ conseil national de transition yɔrɔ a yɛrɛ sigi waati a kɛra mankan ye kosɛbɛ dɔw ko ko a ma sigi sariya kɔnɔna la nka o n'a ta o ta jamanaden dɔw i n'a fɔ eh, jakite jakite dɔ ale ye chauffeur taxi chauffeur ye ale ko ko CNT maaw nin y'u ka hakɛ de ye u n'a ka kan a kan ka di u ma ko député minnu tɛmɛna ni ɲɔgɔnna hakɛ fana dira olu ma ɔ ko mun na ko CNT maaw fana ni hakɛ tɛ di u ma ko o tuma na u fana tɛ député ya jɔyɔrɔ de la wa o kɛra jakite ye ale ye chauffeur ye ale ka kuma ye nka ale ni eh, aliyu sumaigɛl haidara ka kuma ma kɛ kelen ale bɛ société civile maaw cɛ la ale ko ko eh, a bɛ se ka a bɛna ɲini ka se san naani ma awa ko cnt maaw kɔni bɛ ka nafolo ta min ni u n'a man kan walima a tɛ sariya kan ka fara o kan eh, ko jamana bɛ lahalaya min na bi cnt maaw man ka sɔn fiyewu hali ka ni nafolo ta k'a sɔrɔ ni olu de ko ko jamana ka sigi sen kelen ka ayiwa yurukuyuruku ka kɛlɛ ɔ ka nafolo ta min ni i n'a man kan ɔ ko a bɛ ɲini ka na kɛ sariya fila ye min ni awa o de bɛ ka kɛ jamana kɔnɔna la ɔ ko maa dun tɛ sariya sanfɛ ko depite maa kɛmɛ ni maa bi wolonfila cnt kɔnɔ ko u kan ka eh, kaso yɛrɛ de kɛ eh, aliyu sumagɛl hayidara ka fɔ la sabu u bɛ ka nafolo min ta bi ko o n'a man kan jamanaw kunnafoni filɛ de an ye nin bɔ mali tribune kɔnɔ aw bonya b'a la n'an bɔra yen fasiridi sɛbɛn min n'an ko a ma ko l'indicateur du renouveau a kumana a ko eh, sanubɔ dingɛ dɔ o firila o kɛra ayiwa yɔrɔ min na o ye sitakili ye sitakili nin yɔrɔ min filɛ ni a filɛ nin keɲeba mara la kayi mara kɔnɔna la ayiwa yɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ye sanubɔ yɔrɔw de ye a jirala k'a fɔ ko eh, kari tɛmɛnen in mɛ kalo tile duuru san ba fila ni mugan ani naani sitakilikaw fɛ yen nɔ ni kibara eh, ni kibara min n'a man di o bɔra ka bin k'a fɔ ayiwa min ye dama ye o firila maa kan maaw minnu bɛ a bɛ se maa tan ɲɔgɔnna ma olu la ko fure seegin ɲɔgɔnna o de samana ka bɔ ayiwa dama jukɔrɔla la kunnafonidi sɛbɛn l'indicateur ko halisa a na kɛ sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ bɛ sen na awa maa minnu bɛ yen ni olu eh, ma ni ma to a la olu ka se ka sama ka bɔ dama dugumana la ɔ n'i y'a lajɛ eh, kunnafoni in sɔrɔla eh, bɔlɔlɔ kanna kunnafoni dɔ n'u k'a ma ko keɲeba eh, media a sɔrɔla o de kan maa min ye fasiri kɛ y dunbiya a ko nin wagati in na awa maa caman de bɛ yen minnu awa i b'a sɔrɔ u bɛ to dama la nin cogoya la ɔ ko kunnafoni min sɔrɔla nin dama firi kan n'a kɛra ayiwa sitakili ko maa tan dama firila o de kan a bɛ s'o ma ko nka maa seegin fure kɔni o de sera ka ye ɔ ko eh, n'i y'a lajɛ awa min kɛra dama in firi sababu ye halisa a ma se ka dɔn nka san o san i b'a sɔrɔ awa dama de bɛ firi nin cogoya la ayiwa kayi mara in na damabɔyɔrɔ minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na o mana bɔ yen nɔ eh, kita kita kolibugu la a yira k'a fɔ yen fana ko eh, cɛɛ dɔ san bi duuru ɲɔgɔnna ale fure taara ye a ka so kɔnɔ o y'a sɔrɔ fure in yɛrɛ a tun bɛ ka eh, toli ka ban a kɛra juma tɛmɛnen de mɛ kalo tile saba san ba fila ni mugan ni naani a jirala k'a fɔ ko nin ye cɛɛ dɔ ye san bi duuru ɲɔgɔnna awa a yɛrɛ siso kɔnɔ maaw taara bɔ a fure kan yen nɔ nka hali sisan maa t'a dɔn fana ale fana kun min kɛra a sababu ye ko kita eh, nin waati na kuma bɛɛ i b'a mɛn awa nin ɲɔgɔnna eh, waleyaw de bɛ sen na ko eh, juma tɛmɛnen mɛ kalo tile saba nin cɛ min filɛ n'an y'a fɔ ten a si bɛ san san bi duuru ɲɔgɔnna la a ka so kɔnɔ a yira k'a fɔ bɔtaraka ka sifinnaka dɔw de bɔra a kalama sabu fure yɛrɛ kun eh, tolili kun daminɛna fo a kasa bɔra kɛnɛma a bɛ tile damadɔ bɔ sisan sifinnakaw de ye taara a ka so ka taa ayiwa a ka da yɛlɛ ka sɔrɔ ka kunnafoni di komisariya mɔgɔw ma k'a fɔ ayiwa fure dɔ bɛ yan nɔ min ni a yɛrɛ bɛ tolili eh, eh, ka kaban ɔ hali sisan a ma dɔn k'a fɔ cɛ kofɔlen in a fatura kun min na nka eh, limanaw a jirala k'a fɔ eh, ko maa bɛ se ka i yɛrɛ ɲininka min na o ye k'a fɔ fɛn damadɔ kun damadɔ bɛ yen eh, maa bɛ se ka i yɛrɛ ɲininka o la n'o de kɛra ayiwa cɛ in a fatu sababu ye eh, o ye k'a fɔ ka da tugu a yɛrɛ da la yɔrɔ nin waati in na funteni bɛ kɛ ni fiɲɛ nana tigɛ a la ko maa bɛ se k'a fɔ fana hali n'a ma poison kɛ a yɛrɛ kɔnɔ sabu ko joginda kɔni tɛ a la fure in na k'a fɔ ko maa dɔ de taara a bɔnɛ a ni na a ka so ɔ nka ko kunnafoni laban fana ye min ye o ye k'a fɔ cɛ in a kelen pewu de bɛ du in kɔnɔna la ani maa si tɛ yen ɔ ko eh, cɛ eh, den t'a bolo yen muso t'a bolo yen nɔ a kɔni fatura nin cogoya la ɔ min ye eh, commissariat de police min bɛ yɔrɔ kofɔlen na kita kolibugu o bɛ sɛgɛsɛgɛli la a ko la walasa ka se k'a dɔn kun jumɛn na nin cɛ kofɔlen in a fatura nin cogoya la limanaw min ye etiɛni fakaba sisoko ko ale ka kiri o da donn'o la kununko a jɛna k'a fɔ etiɛni fakaba sisoko kalo tan ni seegin kaso o de dara a kunna a ko miliyɔn seegin miliyɔn duuru miliyɔn duuru ɲɔgɔnna a kan k'o sara jamana ye kalanfa etiɛni fakaba sisoko yɔrɔ jalaki min binna a kan o ye ko a ye dankari kɛ jamana la atteinte au crédit de l'état ani fana ko nɛni juguw bɔra a da minnu ni olu taara ka ɲɛsin jamana ma ka ani fana ka basigibaliya don awa bɛn min n'o ɲininen don maaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a ye basigibaliya don o fana na o jalaki binna a kan ɔ kununko ntɛnɛn mɛ kalo tile wɔɔrɔ awa ko pôle national de lutte contre la cybercriminalité awa o procureur adama kulubali o ɲɛma awa a ka kiri o tigɛra etienne fakaba sisoko ko kalo tan ni seegin procureur adama kulubali ye o de d'a kunna ani eh, jamana ka cakɛda contentieux de l'état o fana y'a ɲini ko etienne fakaba sisoko miliyɔn duuru a ka o sara jamana ye ɔ kiri dayɛlɛlen etienne fakaba sisoko yɛrɛ nanen veste b'a la veste finma ka chemise k'o yɛlɛ chemise jɛma kan ni karavati dɔ ko a nanen ayiwa min ye etienne fakaba sisoko yɔrɔ a ye gafe dɔ sɛbɛn kɔsa in na gafe in tɔgɔ de ko propagande agitation et harcèlement o gafe min sɛbɛnna nin n'a a kɔnɔ kuma ye ko eh, nkalonw ni ni bagamaw ka maaw ta ka taa n'u ye o n'a ɲɔgɔnna caman o kumaw de b'a kɔnɔna la ɔ etienne fakaba sisoko ni procureur ka ɲɔgɔn samasama kuma cayara kosɛbɛ fo u tun na fɔ ɲɔgɔn kɔ yɛrɛ etienne fakaba sisoko ko ale ka gafe in kɔnɔ ale m'a fɔ k'ale bɛ maa dɔgɔya wa a ma jamana dɔgɔya gafe in kɔnɔna la awa ko procureur bɛ se ka yɔrɔ jumɛn jira k'a fɔ ko ale ye jamana dɔgɔya o n'a ɲɔgɔnna kumaw de tɛmɛna a ni procureur cɛ n'o ye adama kulubali a kumaw samana kosɛbɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min ye jalaki binna maa min kan n'o ye etienne fakaba sisoko ye ɔ ko eh, nin waati in na awa eh, kumaw daɲinɛ kɔfɛ ayiwa ko procureur ye kalo tan ni seegin d'a kunna ɔ kalo wɔɔrɔ juru o bɛ don a la n'o ye sursis ye ɔ miliyɔn duuru a kan ka o fana sara jamana ye hakililajigin na etienne fakaba sisoko awa jalaki min binna a kan o de ye atteinte au crédit de l'état eh, nɛniniw injure en diffusion de fausses nouvelles attribuées à des tiers n'o ye ka maaw eh, dɔgɔya eh, ani ka basigibaliya don eh, jama la ah, eh, o de o de jalaki b'a a kan a kɔni segira ka taa bamako kasobonba la kunu a ka kiri yɛrɛ ka da don a la k'a ban pewu o bilalen bɛ ka bila mɛ kalo tile mugan san ba fila ni mugan ani naani natɔ in na limanaw an ye nin kunnafoni bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ bi aw bonya b'a la an bɔra yen fasirili sɛbɛn min n'an ko a ma ko nouvel horizon ale bɛ ka kuma min kan bi o ye dugukoloko mankan bɛ eh, sotuba village la sotuba village min n'o filɛ ni bamakɔ sigida fɔlɔ kɔnɔna la ɔ ko yen a bɛ n'a fɔ eh, kiri da donna eh, sariya tigilamaw da donna kuma in yɛrɛ la sabu ko eh, maa min n'a tɔgɔ ye ko ɲamankolo kulubali ani eh, nima jaabi ani maa wɛrɛw cɛ ko sariya da donna dugukolo ko mankan in na zone de recasement min filɛ sotiba a jirala k'a fɔ a bɛ eh, waati damadɔ bɔ sisan yen sigibaaw minnu bɛ nin zone de recasement la yɔrɔ min na a tara ka di maaw ma minnu ka so cira sotiba village la a bɛ fɔ o de ma ko zone de recasement ɔ u taara yɔrɔ min d'u ma o ye titre foncier dɔ ye n'o ye titre foncier 187 ko a jirala k'a fɔ yen ayiwa ko muso dɔ n'o ye ɲamankolo kulubali ani nima jaabi a na kɛ olu de ko ko olu ta ye yɔrɔ in ye kɛrɛnkɛrɛnnen la ɲamankolo kulubali yɛrɛ ko kununko ntɛnɛn mɛ kalo tile wɔɔrɔ min ye musolaka ye ɲamankolo kulubali a n'a taamaɲɔgɔn awa k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ sariya ɲɛma k'a sababu kɛ nin dugukoloko ye n'o ye titre foncier ye a jirala k'a fɔ nin titre foncier yɛrɛ kan a bɛ se du kɛmɛ fila ma min bɛ awa nin dugukolo in sanfɛ a jirala k'a fɔ jɛkulu dɔ bɛ sotiba village la collectif des habitants de la zone eh, olu de wulila k'u jɔ k'a fɔ ko awa du kɛmɛ fila min bɛ nin yɔrɔ in na ko maga tɛna kɛ u la o de kɔni kɛ bɛ mankan ye bi a jirala k'a fɔ ɲamankolo kulubali nouvel horizon ka fasiri kɔnɔ bi a yɛrɛ kun kɛmɛ ka dannaya da maa min kan n'o ye nima jaabi ye ɔ a na kɛ o nima jaabi in fana tɔgɔ bɛ dugukolo mankan dɔ la ko eh, dugukolo bi wolonfila ani eh, dugukolo bi wolonfila ni fila ɲɔgɔnna awa ko a fana tɔgɔ bɛ o dugukolo ɲaami na nin yɔrɔ kelen in na yen nɔ hakililajigin na sotiba eh, sotiba village la a jirala k'a fɔ eh, ɲamankolo kulubali ɔ ko eh, bamako mɛri bamako commune 1 mɛri ɔ ko kabi san ba fila ani naani awa ko eh, minisiriso min bɛ domaine de l'état et des affaires foncières kunna a waati la bɔkar eh, sidiki ture ale de kun ye minisiri ye ɔ ale ye eh, mɛri ka délégation spéciale min kun bɛ mɛri la san ba fila ni naani waati yɔrɔ eh, du kɛmɛ saba olu de ka sow kun cira sotiba village la ɔ ko ko k'u yɛlɛma hectare tan ani wɔɔrɔ la o de ye titre foncier 187 min filɛ nin ye ni mankan b'a nɔfɛ bi ɔ kabi san ba fila ni naani bi o de kuma wulila ɲamankolo kulubali de wulila ko ale ta ye yɔrɔ in ye a dun jirala k'a fɔ du kɛmɛ fila de bɛ yen ka far'o kan kalansow bɛ yɔrɔ in na hali dɔgɔtɔrɔso centre de santé communautaire fana bɛ dugukolo in sanfɛ yen nɔ ɔ ɲamankolo kulubali ko yɔrɔ in ye ale fa tiɲɛ ye ale fa de ka foro kun don a dun jirala k'a fɔ kabi san ba fila ni naani jamana kun ye yɔrɔ in di maa minnu ka so cira du kɛmɛ fila ɲɔgɔnna olu de bɛ a yɔrɔ kofɔlen in na bi ɲamakolo kulubali kɛlen bɛ ka awa nima jaabi ani tijani jaabi fo ka taa se burama so k'olu jalaki k'a fɔ u kɛlen bɛ ka dugukolo in ɲagami k'a bila u taya la an bɛ don min na i ko bi ko eh, kuma kɔni bɛ awa nin hakɛ de la u ka kiiri yɛrɛ o bilalen bɛ ka bila eh, juin kalo tile mugan ani naani natɔ in na san ba fila ni mugan naani mahamani ture de ye fasiri kɛ an y'a bɔ nouvelle horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la fasirili sɛbɛn lakalili kuncɛ ni fasirili sɛbɛn min an ko a ma ko le soir de bamako a ko eh, min ye tiɲɛni kɛra kayikaw fɛ yen sabu ko tasumaba dɔ de wulila kayi kayindi uh, ko tasuma in wulila yɔrɔ min na a kɛra eh, kari tɛmɛnen uh, kari ka dugu jɛ ntɛnɛ la a ko eh, mɔbiliba minnu n'o ye kamiyɔn minnu bɛ tajiw doni ka na n'a ye a na kɛ tasuma wulila olu de la a kɛra taji feere yɔrɔ min n'o ye soyati ye min filɛ kayikaw fɛ yen nɔ ɔ ko eh, pɔn filanan yɛrɛ o kɛrɛfɛla la ɔ maa kɔni ni ma to a la fasiri ka ɲɛfɔli la ko nka bololaminɛn caman de ye tiɲɛna tasuma ye min jeni ɔ n'i y'a lajɛ protection civile maaw de kɔni teliyara ka se ka tasuma kunbɛn n'o tɛ ko a tun bɛ sɔn ka kɛ tiɲɛni yɛrɛ ye min ni ayiwa a ka bon kosɛbɛ ɔ n'i y'a lajɛ min bɛ tasuma in wulila kun min na ayiwa a kun jɔnjɔn ma se ka dɔn nka ko kayi mara a jirala k'a fɔ kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ awa min ye tasuma ye a bɛ wuli nin cogoya la hakililajigin na avril kalo tile tan ni duuru tɛmɛnen in na eh, nin kɛra bamako yan de ye bulukasunbugu la eh, ko eh, minan n'o ye manaw ye o mara yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ko tasuma wulila o fana na yen nɔ min ye protection civile maaw ye olu fana teliyara ka se ka taa Eh, o tasuma in faga tɛmɛsenba dɔ de ye o tasuma in ye ka sɔrɔ ka wele bila maaw ma yanni o cɛ kalo fila fana a jirala k'a fɔ bamakɔ suguba fana yen nɔ nɛgɛ kanɲɛ fila waati su kolen kosɛbɛ yen fana ko tasuma ye maaw ka feerekɛyɔrɔw minɛ yen nɔ nka ka bɔ dabanani na ka na fo suguba kɔnɔna la yɔrɔ sira yɛrɛ tɛ yen nɔ o kɛra sababu ye ka tasuma ɲaga hali protection civile maaw ma se ka don yɔrɔ sɔrɔ ka taa ayiwa o tasuma ninnu faga ɔ nka limana ko bi bi in na ayiwa n'i y'a lajɛ a bɛ nin waati damadɔnin na mali kɔnɔna la yan i b'a sɔrɔ tasumaw de bɛ wuli maaw ka minɛnw na i b'a sɔrɔ a tiɲɛni kɔni de bɛ caya kosɛbɛ ɔ min kɛra kayi o don ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ ka dayɛlɛ nka fɛn fɛn kɛra kɔsa in yɛrɛ la bamakɔ suguba ta o min kɛra ayiwa mana mara yɔrɔ min filɛ nin ye bulukasunbugu la ko a si kun ma dɔn a dun jirala k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli de bɛ dayɛlɛ a ko bɛɛ lajɛlen la an b'a kuncɛ ni kunnafoni ye eh, ko ɲɛnaminifɛn ah, ɲɛnaminifɛn min n'o ye eh, u b'a fɔ a ma ko cannabis ayiwa ko yɔrɔ ale bɛ ale yirilama de don ko a ju eh, bi wolonfila ɲɔgɔn na o de taara ye dɔ ka nɔgɔforo kɔnɔ bugunikaw fɛ yen nɔ nɔgɔforo min yɛrɛ ni tomati foro don ko nka tomati foro in na i b'a sɔrɔ kanabisi yiri turulen bɛ yen nɔ a bɛ se yiriju bi wolonfila ɲɔgɔnna de ma Nin sɛgɛsɛgɛli min dara kɛnɛ kan office central des stupéfiants OCS min filɛ Buguni ale ka bolofara de bɔra nin sɛgɛsɛgɛli kan juma tɛmɛnen mai kalo tile saba san ba fila ni mugan ni naani na a jirala k'a fɔ ko a ka ca jiri eh, jiriju bi wolonfila ye min tun bɛ nin yɔrɔ in na a tun bɛ dɔ de ka tomati foro kɔnɔna la a ko a ni misiri yɛrɛ man jan koyi sabu mɛtiri bi duuru ɲɔgɔnna o de b'a ni a buguni eh, misiriba yɛrɛ cɛ n'i y'a lajɛ eh, office central des stupéfiants olu de ka wulikajɔ don buguni mara la awa commissaire de police danseni kone awa ale n'a ka cɛdenw ka wulikajɔ ani eh, office central des stupéfiants olu maaw ka wulikajɔ don n'i y'a lajɛ limanaw nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin ɲɔgɔnna eh, n'o ye kanabisi a foro ka ye sabu ko eh, joyila mara fana na nin kɛra marisikalo tile naani tɛmɛnen na san ba fila ni mugan naani ko jɛkuluba dɔ min fana ka baara bɛnnen bɛ nin ma olu kun bɛ ka foro dɔ bin joyila mara la n'i ye foro in ye i b'a fɔ ko namasaforo nka jaja ko eh, a bɛ se kanabisi jiriju ba duuru ɲɔgɔnna a bɛ s'o ma min ni o fana turulen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na ko u taara bɔ o fana kan o y'a sɔrɔ yɛrɛ ko kanabisi u k'a ma ko chanvre indien o melekelen wɔɔrɔ ɲɔgɔnna u kun labɛnnen bɛ awa k'o fana feere ɔ ka bɔ yen nɔ avril kalo tile tan tɛmɛnen in fana sikasokaw fɛ yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko kɔngaso yen fana office central de lutte contre Eh, de office central des stupéfiants a fana taara bɔ awa jiriju kɛmɛ saba ani bi duuru ni fila kan cannabis min fana dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu falen tangani don o jiriju bi wɔɔrɔ ani bi wolonfila ni wɔɔrɔ u taara bɔ o fana kan limanaw min ye colonel major fuseni keyita ale min ye ocs ɲɛmaa ye a ko ka bɔ nin foro ninnu kan n'o ye eh, cannabis ye o b'a yira k'a fɔ ocs maaw ka wulikajɔ de don i n'a fɔ sariya b'a ɲɛfɔ cogo min na awa ko ɲɛnaminifɛn man ka ye mali kɔnɔ yan fiyewu a mana kɛ sira o sira ye ɔ maa min ta yera buguni ale cɛ in si bɛ taa san bi saba ani duuru ɲɔgɔnna de la ko tɛgɛ yɛrɛ kɛra a la ɔ a kɔni bɛ sariya ka bolo kan awa ani maa minnu bɛɛ jɛla ko la ɔ ka se ka olu fana tɔgɔ fɔ limanaw an b'a bila yan an sera ka nin de lakale aw ye bi ka bɔ fasiri disɛbɛnw kɔnɔ o tuma na ni ala y'an si jɔ ka sini fana kɔnɔ gafew mana bɔ an b'i ye kɛnɛ kan k'o lakale aw ye an b'aw fo a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni In Fashion ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble concorde 1 n'ale tugulen no air côte d'ivoire la palais des sports ani place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye biwɔɔrɔ ni saba ye fu ani fila bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn In Fashion k'aw yecogo ɲɛ In Fashion ni aw mago bɛ kalite la